Nyuzini yomwe yabwera ndiyonena kuti a George Kasakula tikunena panopa ali mmanja mwa apolisi, amangidwa ndithudi kamba kotino akuganizidwa milandu ingapo nthawi imene amagwira ntchito kuja ku mbc ngati Director General wa mbc. Hey, penatu zimakhala chonchotu kuti iweyotu ikakuona litsiro siimakata mvula pa iweyo chaposachedwa pompa timaulutsa nkhani kunena kuti iyeyo wachotsedwa ku mbc ngati director general now allow me mundilole kuti ndifotokozeno zakhala motani kwenikweni Kuyamba mmene nthawi imakwana cha m'ma 9, 9 koloko ndithu m'mama wa leroli ndi zoti a George Kasakula anaitanidwa ku Fiscal Police Offices ku Blantyre. Eya, kumenekotu ndi kumene amafunsidwa mafunso osiyanasiyana ndipono atsimikiza eni ake omwewo a Kasakulawo kunena kutitu iwowa ndi zoti amangidwa. Eya, amangidwa, ndipono kuchoka nthawi imeneyo cha m'ma 9 mamawa akhala akufunsidwa mafunso kumafika nde kuti mwina cha kumadzulo kunoku. Ndiye tikumafunsabe funso lonena kuti kodi akuti awamanga pa zifukwa zotani? Anyways, nkhani zake ndi zonena kuti iwowa amagwira ntchito ngati paja Director General ku mbc nde zikuveka kuti kumenekoko anasokonezakotu tizinthu tingapo. Inde ma details sanatuluke bwino bwino koma paja timapezeka taitolera umo umo mongobera momwemo basi no nkumadikirabe apolisi kuti adzatsimikize zoona zenizeni koma pakanali panopa nkhani ndiyonena kuti akuti ku mbc kotu kunasowa ndalama zokwana 1.7 billion kwacha zinagwiritsidwa ntchito mwezi umodzi okha, 1.7 billion Malawi Kwacha kugwiritsidwa ntchito mwezi umodzi okha. Akuti mpaka anthu kumakagula ma laptop 5 pa mtengo wa 70 million Malawi Kwacha. Ma laptop 5, 70 million Malawi Kwacha! Sikugwiratu pamenepa, chifukwa chonena kuti tima laptop mwina mukanati muzinena kuti no ma laptop 5 wo tinagula mwina 10 million, kapena mwina tinagula kaya 15 million mwina koma muzinena zonena kuti no ma laptop 5 70 million malawi kwacha nanga ndalama inayo 1.7 billion malawi kwacha mwezi umodzi mmagwiritsa ntchito kupanga zotani malingana ndi mmene madetail akubwerera apa tikunena kuti izitu ndi zija zoti zimangoyenda tikatero tizidikirirabe apolisi abwere azatsimikize zenizenizo Akunena kutinotu nde kuti panali ma statement ena ndithu aku bank oti eeh anavomerezeka amene amaonetsa kutino ndi a ndi ochoka ku mbc ndithu account ya mbc kunena kuti panali nde kuti supplier wina wake amene anapereka anapatsidwa ndalama zochuluka kwambiri ndalama zochulukatu makamaka mwezi uja wa chisankho wa sep September 2025 ndi mmene kumachitika zimenezi kutumiza zindalama kukafika nde kuti ku agent kaya m'maccount ena ake kuchoka ku mbc kuchoka ndalama zimenezizi mukuti zikupita kuti zimapita kutino hmm? ndeti ma statement amenewatu akuti akuoneka nde kutino mu ah, ma business aka account a current a mbc omweno amapezeka ndithu ku fdh banki ndalama zochuluka kwambiri 1.7 billion Malawi Kwacha yaa ndipotu akuti awa ndi ma detail malingana ndi kuchoka pa 1 September 2025 kukafika nde kuti no pa 3 October 2025 mukaonano date lomaliziralo muziona kuti no 3 October ndekuti ndi nthawi imene no Eee akuti kunaonongedwa ndalama izizo kuchoka pa 1 September kukafika pa 3 October mbc inaononga ndalama zokwana 1.7 billion Malawi kwacha nde mukhoza kuona zonena kuti pa 3 October pa 4 October nde padzana sopano a Peter Mutharika amatani amapezeka zoti akulumbiritsidwa nde mukhoza kuona kuti zimachitika not okay Kungolekezeratu tsiku loti mawa lakelo president akhala akusintha akhala ali no atalumikizidwa atalumbiritsidwa kukhala wina ndiye kudzavuta. And mukakumbukira nthawi imene ija zinachita kutengera achina Namalomba ndithu kumalemba makalata kunena kuti aah pasakhale zochitika chitika mma office mu mupangamo zofoyira mmenemo musokoneza ndalama ena mukutumiza ndalama mukuba mmenemo ena mpaka kumaba eti mpaka na agalu kuba agalu ku state house ena akuba magalimoto chani kusokoneza ndala zinthu Musaone ngati kunena kuti nde kuti dziko lilibe mtsogoleri tikumangani tikumangani chani anachita kulemba chikalata achina Namalomba aja kulembera ndithu ngati mmalo mwa president kuti aa aa osapanga zimenezo zachibwana zimenezo zimachitikatu motero ndithudi malingana ndi ma document amene tili nawo panopa anyways uh, tikudikirabe nde kuti apolisi abwere azafotokoze bwinobwino kunena kuti kodi no nkhani zakezi ndi zimenezizi kapena mwina mwake ife tayigula mokuba hmm? tayigula monama nkhaniyi komatu zomwe zikuyenda kumeneku ndi zimenezi ndithudi apatu nde tisanamepo Ehe, pena pake tu dzikolitu anthu amationa ngati tu mwina mwake nde kuti tu ifeyo ndi munda wawoditu anthuwo he Zoona ndalama zimenezo 1.7 billion malawi kwacha ma guy hmm? Let's be honest ndi ndalamatu zochuluka zimenezozo mwezi umodzi sizikugwira iyayi hmm? mwezi umo 1 month basi you know 1.7 billion malawi kwacha ayi no let's not do that Tisamawapange choncho, tisamalipange chonchi dzikoli apoli a apolisi agwi mugwire ntchito yanu fufuzani bwino bwino ngati adhawa anapangadi zimenezo akumane ndi lamulo ngati sanapange zimenezo anyways mukuziwa kale khoti limayenera liwapange set free and zikhale zabwino bwino zinazi otherwise izizi sitingamazilore mm kumadabwa kuti kodi anthu amenewa amene ankakhala pa timvetse paja ndikumanena kuti chakwera yemweyo chakwera oyee! Chakwera woyee ee basi zikuyenda bwino apa ee Mutharika azikangogona nkhalamba imeneyo chani chani ee palinso wina wake uja amati Mpeka Sambo wina wake ee kamayankhulitsatu kamenekotu kakamayankhula ndi thamo choncho kumamvekanso zonena kutinso kaya akanali achibale ake ena akanadya nawonso ndalama za neef kuyankhula osati masewera mm Kasakula akamayankhula ndi amayero kuti kha ngati kuti iye ndi anali chairman ino sopano. Kuti ena nonsenu yankhulani yankhulani kenakono mundipaseno ineyo ma minutes anga special oti ndiyankhule. Nde kunali kuyankhulatu kuti atamiketu. Kuyankhulitsa kuyankhulitsa guys. Hei? Kuyankhula kuja kuti kumamenyerera kuti no muzipanga zimenezi kuti muziba ndalama zimenezi. Otherwise this is not one. Hei? Ndalama zima 1.7 billion Malawi kwacha mwapanga nayo chani? 70 chakuti million mukagulire ma laptop ma laptop 5 aa inu iyayi yakwana basi nthawi yakwana apa tikumvesesa kuti ma guy amenewawa bwanji kodi amayerekedwa bwanji amayankhulitsa pamene paja kodi nkhani zake zinali zotani kunali nde kuti nawo azidziona kuti chakwera akangochoka ndekuti iwowaso ali pa mpeni Ali pa mpeni iwowa and nthawi ija imene tinkaulusa nkhani yonena kuti George Kasakula tsopano amuchotseratu ntchito ku mbc kuja chani chani osatinso kuti chani angomuimitsa koma amuchotseratu ntchito nthawi imene ija tinkanena kuti ah a George Kasakulawa a George Kasakulawa ii kodi ndiye kuti mwina mwake kapena kuti sanawalakwire malingana ndi contract kuti ikunena kuti iwowa ntchito akuyenera azachotsedwe pakatani pakadzafika ndiye kuti no mu 20 kaya 2027 kaya 2028 kodi pamenepa sakulakwitsa ku bomako Sitimadziwatu zonena kuti pansi pansipotu panali nkhani zake zimene zimayendatu. Kuti munthuyi anawononga kale ndalama izi mum'patsabe mpando omwewu kuti azipitiriza kuwonongabe? mm Mbava sim'mazisiyabe pamalo pomwepotu, mukuyenera muzichotse. Ndiye mwina kapena inali ngati mbali imodzi yonena kuti tingowachotseratu awa akamayankha za milandu zawo atachotsedwa? Kuti kusadzakhale chipwirikiti ku mbc ko kuti panopa palibe munthu amene akugwira ku mbc chani chani ngati director? Anyway zikuvekaso za mphekesera kunja akut akuti Brian Banda ndi amene aku akhoza kusankhidwa kupita kumeneko ngati director wa mbc we're not sure eti komano nkhanizo nde zakhala zikuyenda mozungulira choncho kuti kha ngati akhoza kupita kumenekoko Brian Banda yemweyu wa pa Hot Current tizionera limodzi komano Apapa tiasiyire mma tizisiye m'manja mwa police gwirani ntchito yanu and ma details ena akabwera makamaka nkhani zokhudzana ndi milandu yeniyeniyo osadandaula ma guys tizakhala tikubwera ndikupasani ma detail bwino bwino kuti muzitsatira pa Justin Tech Malawi akuti.